eyetu guys um, ndikambe pang'ono nkhani ya agalu agalu agalu agalu akuluakulu ine sindimafuna kukamba nkhani za agalu dzana ndanena et komano it seems kuti pali nkhani zina zimangokukakamira okay now anthu ambirimbiri andibwerera ku inbox eh, i cannot mention their names i cannot show them komano ndi anthu amene akupanga present nkhaniyi from different angles akundiwuza kuti nkhaniyi chilungamo chake ndi chotere ndi chotere iwowo ali ndi information yochokera pa ground anthu osiyanasiyana eh? akuluakulu nkhaniyi akuti A bom dziko la Israel ena ake ku dziko la Israel kaya ndi boma kaya ndi munthu ku Israel anapereka mphatso ya agalu amenewawa okay ma K ma K9 I think that's the, the, the official name ma K9 hey uh, ndipo agalu amenewawa anaperekedwa kwa president achakwera monga president wa dziko la Malawi ndipo agalu amenewa anapangidwa train Kunali munthu former msilikali yemwe amagwira ntchito yoteteza ku state house anapanga train agaluwa eti ndipo agaluwa amagwira ntchito ndithu ngati sniff, sniffer dogs kumapanga sniff kununkhiza ngati pangakhale zoopsa zina ndi zina eya amapanga zimenezo okay now chifukwa choti abwana analuza chisankho anatuluka kumene kuja ndi anatenga ndi agalu omwe nkumapita nawo okay a president anyowani ndi anthu awo abwera kumene kuja ah, komatu kuno kunali agalu zikupezeka kuti akumva zoti agalu ena anatengedwa ah, atenga bwanji agalu ogwira ntchito za boma achitetezo cha state house chitetezo cha boma Ndi argument akuti yomwe ikubwera ndi yonena kuti agaluwa anapasidwa ngati personal gift. Okay? Ndikuziwa zonena kuti eh, ku, ku ma president aku Africa akakhala pa mpando si ma president okha mameya ma, manduna za boma zimalandira mphaso zosiyanasiyana ee kupasidwa ndi magalimoto ndi magalimoto amene komano ineyo ngati munthu amene ndinaphunzira za ethics ee this is wrong president akalandira mphaso pa udindo chifukwa amalandira mphasozo ngati mdindo mphaso zimenezo sakanapasidwa ali mbusa wa kutchalichi wapasidwa mphaso zimenezo chifukwa choti ndi president mphaso zimene zijazo zimatha kusanduka corruption Ndi president uja kuti aonetsetse kuti izizi sinazitenge ngati corruption iyayi. Mphatso zija zimaperekedwa kukhala state zinthu za dziko. Okay? I know munena kuti wakuti anapasidwa chakuti Bingwa chakuti Bakili Muluzi chakuti Joyce Banda mwakuti ndi zokhazokhazo ndikunenazo kuti this does not look good. Inuyo ngati president omwe mmakonda dziko la Malawi munalamula dziko la Malawi munalandila agalu osatenga agaluwo kupeleka ku security ya Malawi bwanji? Mwapanga train osasiyila a police a Malawi bwanji? Muyike record yanu kuti police ya Malawi inalibe ma k9 ma k9 ndinasiya ndine. Chotenga zonsezi kupitisa kunyumba kwanu ndi chani? Panali cholakwika kusiya eh? Zasiyana pati izizi? ndikusamuka nyumba eh ya rent kenaka ndikuchosa mababu ati mababu nditenga ndinagula ndineyo eh eh tv remote ndinayiguliramo mabatire ndineyo ndichosa mabatirewa ndizipita nawo eh ndizi, ah, didn't, didn't you love the country i thought munali president wa dzikoli mmalikonda dzikoli i thought you love malawi What's wrong with kusiya agalu oti munabweletsa ndinuyo munalandila ndinuyo ngati mphatso ndikuwasi kuilisiyila dziko la Malawi kuisiyila state house kunena kuti ku state house mmene ndinkabwela kunalibe agalu kuno eh kapena Malawi police ku area 30 analibe agalu analibe ma K9s Ma K-9s awa ndinalandila ngati mphaso kuchoka ku ku ku ku Israel ndasiyila a area 30 pali vuto lanji pamenepo I thought you loved Malawi aah guys.